Uh, bisimilayi rahman rahim an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala mun ni tanu ka kan ale yɛrɛ ye tanu ye wa tanu kan ka k'a ye fana alihamudulilayi k'a ɲini o ala fɛ a k'an wasa ni an ka nabi ɲuman ye n'o ye muhamadu rasululayi sallallahu alaihi wa sallam nɛɛma ni kisi ni yafa ni jɛ ni kisi b'a ye o barika ala k'o don an ka fɔtaw ani an ka kɛtaw la an bɛ mun fɔ ala ka barika don a la ala ka don an ni bana cɛ ala ka don an ni bana cɛ ala ka don an ni bana cɛ ala k'an se an ka banaw la badenw komi manden solo y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na fura bɛɛ lajɛlen bɛ an yɛrɛ bolokɔrɔ so kɔnɔ fura bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ bolo jasa kɔnɔ fura bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ bolo an ka forow la ani an ka nantasasaw kɔnɔ ani sugufiyɛ rɔ o fura ninnu an k'an jilaja o la a ma dan an ma fu a ma dan an ma ko an ka ko wɛrɛ ɲɛɲini a la dɛ ko an k'an dun k'an fa ka tila k'a d'an ma tuguni ko an ka kan kɛnɛyaw sabati n'a ye a ma d'an ma ko an ka dugukolo masiri n'a ye ayi an k'a ɲini k'a dɔn layi ye mun fɛn ye layi mun fɛn don wa syɛfan fana ye mun ye ɔ n'o bɔra yen nin kɔgɔ in ye mun fɛn ye n'an b'a fɔ a ma ko kɔgɔfin o fana ye mun ye n'o bɔra yen situlu fana ye mun ye situlu n'an b'a fɔ a ma ko beurre de karité o fana ye mun ye n'o bɔra yen di fana ye mun ye n'o ye miel ye ɔhɔ an bɛna baara jumɛn k'o kan sisan cɛ mun n'a degulen don sokɔnɔna baara la cɛ mun n'a degulen don sokɔnɔna baara la nin ye moyen ye mun bɛ aw yɛrɛ bolokɔrɔ ka baara kɛ a jiri ani mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔnfɛ an bɛna o fana jiri fana yira aw la sisan cɛ mun n'a tɛ se k'a ka baara bɛɛ kɛ su kɔnɔ ka ɲɛ nege mun b'a la a tɛ se k'a nege da n'a yɛlɛla dɔrɔn a bɛ fɔɔn'a yɛrɛ ma n'an b'a fɔ o ma ko dununkɔrɔnin ɔhɔ dununkɔrɔ dununkɔrɔ mana yɛlɛ dɔrɔn ale bɛ se ka kɛ un coup sec a bɛ jigin ɔhɔ pour que e ka se ka o bana ka se ka kɔ don e la e bɛ baara jumɛn kɛ o baara ka nɔgɔ an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ an ye mun ta an ka musokɔrɔbaw senkɔrɔ ni san bɛɛ b'a o dɔn jiriko la ka jiri sɔrɔ ba bolo ka jiri sɔrɔ mamusow bolo ani mɔkɛw bolo ka tila ka na a tɔw kalan so kɔnɔ ani diɲɛ ɲɛfɛ sisan maakɔrɔw bolo ani kalanfaw bolo ɔ ala ka barika don an ka dɔnni ta la ala ka kɛ k'an nafa an ka diɲɛ nafa n'a ye ni arasulu barika sa salam o layi nin an b'a ta n'an ye layi ta an b'a kari n'an bolo ye n'an y'a kari n'an bolo ye an b'a bila aw ɲɛkɔrɔ tan an b'a bila aw ɲɛkɔrɔ an ɲɛ b'a bila nin na muru filɛ nin ye an bɛ muru d'a kan an bɛ muru pɛtɛrɛ an b'o da layi kan tan muru mana da layi kan an b'an bolo kɛ ka layi digi ni an bolo kɛra ka layi digi sisan i t'a la layi bɛ waraka ka bɔ a fara la layi bɛ écraser a warakala ka bɔ a fara la i bolo tɛ nɔgɔ tigɛtigɛliba t'a la tuguni o layi nin i b'o bila wɛri nin kɔnɔ layi filɛ wɛri kɔnɔ maintenant i bɛ nin tɔ bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ i ɲɛkɔrɔ sisan i bɛ sɛfan in ta i b'a gosi wɛri da la i bɛ sɛfan fana n'a jaune bɛɛ k'a kɔnɔ a nɛrɛmugulama n'a ji i b'a bɛɛ k'a kɔnɔ i b'o fana nare filɛ bila maintenant mun ye kɔgɔfin ye o kisɛ dama damani mun filɛ nin ye i b'o bila layi la i bɛ situlu nin nin hakɛ situlu i b'o ta i b'o kɛ layi la ani sɛfan layi ani sɛfan ani kɔgɔfin ani situlu i b'olu ɲagami ɲɔgɔn na i b'a ɲagami ɲɔgɔn na kosɛbɛ ɲagamini dan don wala i b'a ɲagami ɲagami don k'a ɲagami kosɛbɛ kosɛbɛ a la k'a ɲagami kosɛbɛ i bɛ ɲagami min dɔn i b'a ɲagami fo ka taa kɔgɔ in don a la ka situlu nin fana ɲagami a la kosɛbɛ ka layi ɲagami a la sisan kosɛbɛ n'e tilara sisan e bɛ mun kɛ i bɛ di lagɛ le miel i b'o kuyɛri fitinin ɲɛ kelen ta i b'o k'a la o kuyɛri fitinin ɲɛ kelen i b'o ta i b'o k'a la i b'o fana ɲagami a la kosɛbɛ i b'o ɲagami a la kosɛbɛ kuyɛri fitinin ɲɛ kelen i b'o ta i b'o k'a la k'a ɲagami a la kosɛbɛ i bɛ kuyɛri fitinin ɲɛ kelen ta k'a ɲagami a la sisan kosɛbɛ an ye mun ni mun de kɛ ɲɔgɔn na sisan an ye sɛfan ani layi ani kɔgɔfin an y'olu de kɛ ɲɔgɔn na ka di k'a la olu kɛlen mun filɛ sisan baara jumɛn bɛ kɛ sisan nin de bɛ kɛ fɛn ye fɛn min bɛ min i bɛ nin kɛ sɔgɔmada fɛ ka kelen kɛ tilegan fɛ ka kelen kɛ n'i ye surafana dun siɲɛ saba tile kɔnɔ siɲɛ saba tile kɔnɔ i b'a ɲagami a la kosɛbɛ ɲagami mun dan yɛrɛ de filɛ nin ye ɲagami dan yɛrɛ de don wala ɲagami dan de don i bɛ ɲagami dan yɛrɛ min filɛ a filɛ nin ye a ɲagamina ka ɲɛ i bɛ baara k'o la kosɛbɛ kosɛbɛ ni baara kɛr'o la sisan i bɛ n'i ta kɛ minni ye i bɛ ɲɛ kelen min nin hakɛ i b'o min sɔgɔmada fɛ nin hakɛ i b'o min tilegan fɛ nin hakɛ n'i ye surafana dun i b'o fana min sufɛ karamɔgɔkɛ ni e ka teli dilan kan e bɛ nin kan i bɛna mun ye i ka teli ani i ka sumaya i bɛna o ye k'a dɔn k'a fɔ ja ala ye fɛnw d'an ma an k'a ɲini k'a dɔn an k'an ka baara k'a la k'an ka kɛnɛyaw sabati n'a ye k'an ka dunkafaw fana sabati n'a ye alihamudulilayi rabili alamina an bɛna nin video jɔ yan manden solo ka resɛti filɛ nin ye k'a yira aw la k'a fɔ nin ka ɲi cɛ ma kosɛbɛ komi a ka ɲi muso yɛrɛ fana ma muso min bɛ yen ni negeba t'u la a bɛ baara kɛ nin kan cɛ min bɛ yen n'a ka teli a ye baara kɛ nin kan wa o yɔrɔ dɔrɔn fana tɛ dɛ a ka ɲi mɔgɔ fogofogo kɔnɔna ma mɔgɔ fogofogo kɔnɔna a ka ɲi o ma fogofogo a bɛna na degun waati dɔ la i disi b'i dimi i galaka bɛɛ lajɛlen b'i dimi parce que i ye fiɲɛkolon caman sama o fiɲɛkolon caman samalen fiɲɛ yɛrɛ n'an b'a fɔ ma ko oxygène n'o ye fiɲɛ lakika ye o kan ka taa sigi yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ joli kangalen sigilen b'o yɔrɔ la fiɲɛ tɛ se ka sigi joli kan maintenant faut que joli kangalen ka bɔ ni funteni ye Ɔhɔn ka se ka fiɲɛ ka place d'a ma n'o kɛra directement mura o b'a kɔ don e la n'o kɛra directement kunkolodimi gɛlɛnnin o b'a kɔ don e la n'o kɛra directement ɔ disidimi ninnu fana olu b'u kɔ don e la ni Ala ka jɛ ye c'est comme a b'a janto o la nin fana fura in a bɛ mun ɲɛ mɔgɔ ye tuguni a bɛ mun ɲɛ furu kɔnɔna a b'i kɔnɔ magaya k'i kisi ka bɔ kɔnɔja ma waati bɛɛ lajɛlen fana na n'i bɛ to ka nin ta waati bɛɛ lajɛlen na a b'i kisi ka bɔ kɔnɔja ma waati bɛɛ lajɛlen na nin fura in a bɛ mun ɲɛ i ye tuguni rein a bɛ rein ko a bɛ rein ko pewu ka ban n'a sɔrɔ ni kuru bɛna sigi rein na ou bien n'a sɔrɔ ni ji kɛlen don ka rein kuntunu ou bien ni kɛn kɛlen don ka rein minɛ n'an b'a fɔ o ma ko kɔkili kɔkili ye mun ye kili fila min bɛ mɔgɔ kɔ la adamaden kɔ la hɔ ni kɛn y'a minɛ kosɛbɛ dɔrɔn a t'a ka baara kɛ ka ɲɛ ni ji y'a kuntunu fana dɔrɔn a t'a ka baara kɛ ka ɲɛ ɔ ou bien ni kuru bɔra kan n'o ye sumuni ye ou bien joli n'olu fana fɛngɛ nin bɛɛ y'a ye ɔ mais n'i bɛ to ka nin fura in min ala b'i kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a bɛ fɔ nin ma ko prévention bana kunbɛnli ka fisa ni bana furakɛli ye ɔ nin fura in bɛna mun ɲɛ tuguni fura in bɛ na ka na baara kɛ sɔnkun kɔnɔ n'o ye kɛri kɔnɔna ye kɛri kɔnɔna n'a tɛ baara kɛ ka ɲɛ n'i bɛ to ka nin min a bɛ fanga di kɛri kɔnɔna ma a b'a ka joli baara ka ɲɛ a bɛ fiɲɛ baara ka ɲɛ a bɛ ji baara ka ɲɛ a kan ka baara mun kɛ parce que eh, kɛri de ye gurupu ye gurupu min bɛ kuran di farikolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ɔ a b'o baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa an b'a ɲini ala fɛ an bɛ mun fɔ ala ka baraka don a la n'an ka nabiɲuman bɛɛ lajɛlen baraka ye nɛɛma ni kisi bɛ nabiɲuman mun ye alihamdulilayi ala k'an wasa n'olu baraka ye ala k'olu baraka fana don an ni bana cɛ ala k'an san ka banaw la ala k'an san ka banaw la ala k'an san ka banaw la manden solo ko ko ala ka don an ni banaw cɛ ni arasulu baraka ye nɛɛma ni kisi b'a ye